Liam Carson, Fáilte go dtí Ar Muin na Muice. Go raibh míle maith agat.
Tá baint mhór agat le Imram agus an Féile Litríochta na Gaeilge, nach bhfuil sé sin fíor? Yes, bhuel an rud a bhí ann, bunaíodh Imram siar 2004. An rud a bhí ann ná chuir mise suim i litríocht na Gaeilge don chéad uair thart faoin am sin agus bhí baint agam leis an litríocht le tamall fada anuas roimhe sin. Bhí mé ag obair le Blackstaff Press i mBéal Feirste agus ansin Lilliput Press i mBaile Átha Cliath so bhí an taithí agam ag eagrú imeachtaí litríochta agus thug mé faoi deara nach raibh um ardán do litríocht na Gaeilge i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath. Bhí corrimeacht ann anois agus arís ach ní raibh féile dírithe ar litríocht na Gaeilge amháin ann. Ansin bhuail mé le Gabriel Rosenstock agus fuair mé cuidiú ó Éigse Éireann Poetry Ireland ag an am leis an fhéile a reachtáil don chéad uair agus bhaist muid Imram nó Iomramh sa Nua-Ghaeilge ar an fhéile. Ciallaíonn Imram. nó Iomramh go bhfuil muid ag tabhairt an lucht féachana ar aistear draíochta agus an rud a bhí, an fís a bhí againn ón dtús ná go raibh meascán ann i gceist i gcónaí, go raibh ceol, drámaíocht, íomhanna ar scáileán agus filíocht, prós, achan rud fite fuaite lena chéile. You know, ní, tá i bhfad níos mó i gceist ná just scríbhneoir ar an ardán ag léamh. Bíonn gach rud fite fuaite lena chéile. Tuigim.
Agus dúirt tú, tá sé ag dul ar ais go dtí dhá mhíle is a ceathair. Sin am an-fhada le haghaidh féile. Féile an-tábhachtach. Imíonn an t-am. Sea, sea. Agus an bhfuil sé difriúil anois? Ar fhás sé suas?
Bhuel, rud atá sé faoi bhláth le tamall fada anuas anois, you know, ní raibh mórán airgid againn sa chéad bhliain ach anois tá maoiniú nach beag againne, faighaimid tacaíocht ó Chomhairle Ealaíon, Comhairle na Cathrach, Foras na Gaeilge agus mar sin de agus tá Imram i mbéal an phobail, beag nó mór anois, tuigeann daoine cén cineál fís atá againn so meallann sin daoine chuig na himeachtaí. Is féile an-tábhachtach go mór mór i gcomhair an teanga agus i gcomhair cúrsaí ealaíne san cathair agus i rith an tír. Nach ndéanann tú rudaí eile lasmuigh den féile le cúrsaí Imram? Tá imeachtaí
ar bhonn reatha anois ar fud na bliana agus ar fud na tíre. Nó tá ceangal againn le féiltí ar fud na tíre, mar shampla léirigh muid Tionscadal Kate Bush, Port an tSaoil i mBéal Feirste an tseachtain seo thart mar chuid den Cathedral Quarter Arts Festival nó bhí tionscadal eile againn an tseachtain seo thart sa Daingean i gContae Chiarraí bhí seó againn bunaithe ar fhilíocht Marina Tsvetaeva, file mór le rá na Rúise. ón ré airgid, the silver age poets, cara le Anna Akhmatova agus Mandelstam a bhí inti agus d'aistrigh Dairena Ní Chinnéide dánta le Tsvetaeva go Gaeilge agus ansin bhí ceol againn le Seán Mac Erlaine agus Steve Cooney agus arís pictiúirí agus íomhanna le feiceáil ar scáileán. Bíonn imeachtaí againn ag Féile Litríochta Iarthar Chorcaí agus le tamall fada anois tá ceangal againn leis le Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath nó tá ainm nua acu, Féile Litríochta Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath so bíonn imeachtaí againn le linn na féile sin gach bliain anois. Cad tá ar siúl?
Tá sé ag tosnú i gcomhair Imram an 7ú lá, an bhfuil mé ceart?
Bhuel, beidh an chéad imeacht de chuid imram ar chlár na féile sin ar an Luan an t-ochtú lá déag de mhí Bealtaine agus an rud atá i gceist ansin ná scéinséirí stairiúla. Tá an-éileamh go deo ar fhicsean stairiúil le tamall anois i saol na Gaeilge, mar shampla tá úrscéalta scríofa ag Liam. Mac Cóil agus beidh Liam linn ar an lá sin. Scríobh sé cúpla úrscéal stairiúla, ina measc Fontenoy agus chomh maith leis sin beidh Darach Ó Scolaí linn údar An Cléireach a bhuaigh Gradam Uí Shúilleabháin, gradam leabhar na bliana, 2008 agus beidh Seán Ó Dúrois as Béal Feirste againn agus tá scéalta bleachtaireachta scríofa aige suite i mBéal Feirste. agus na teidil ar na leabharthaí sin ná Rí na gCearrbhach agus Crann Smola. So beidh plé nó díospoireacht againn faoi you know cén saghas taighde atá i gceist agus tú ag iarraidh leabhar atá suite sa tseanam a scríobh mar shampla you know cé you know mar shampla Fontenoy tá sin suite sa seachtú aois déag so you know caithfidh tú dul ag tochailt agus taighde a dhéanamh caithfidh tú an obair a chur isteach leis na húrscéalta seo so beidh díospoireacht againn le um, Liam Mac Cóil, Darach Ó Scolaí, Seán Ó Dúrois agus beidh Cathal Póirtéir againn mar mar fhear tí ar an imeacht sin beidh sin ar siúl sa siopa leabhar ar Sráid Harker, Harcourt Street, ar a sé a chlog ar an Luain an t-ochtú lá déag de mhí Bealtaine. Ina dhiaidh sin beidh ócáid againn i Smock Alley san amharclann ansin. Boys' School, le seó dar teideal Cogaí agus an rud atá i gceist ansin, tá scríbhneoir próis ann darbh ainm Daithí Ó Muirí, dar liomsa go tír ceann de na scríbhneoirí is fearr sa tír seo ach níl sé i mbéal an phobail. Scríonn sé scéalta atá thar bheith osréalach agus bíonn téamaí ag baint leis na cnuasaigh gearrscéalta atá scríofa aige mar shampla ceol, uaigheanna agus sa chás seo, cogaíocht atá i gceist. So, an rud atá i gceist anseo ná léiriú ar an gcogaíocht ach muid ag baint, beidh damhsóir nó rinceoir linn, Fearghus Ó Conchúir agus beidh seisean ag déanamh cóiriú ar an seó, cóiriú rince agus beidh an giotáraí agus cumadóir Enda Reilly linn agus beidh Daithí féin ag léamh sleachta as an leabhar agus nuair atá sé ag léamh tchífidh tú íomhánna ag bogadh ar an scáileán taobh thiar dó agus beidh Enda ag seinm ar an ghiotár agus ag an am céanna beidh Fearghus Ó Conchúir ag damhsa. So beidh sin ar siúl ar an Mháirt, an 9ú lá déag de mhí Bealtaine ar a hocht a chlog ag Smock Alley. Déardaoin an t-aonú lá is fiche beidh Cuisle againn, tionscadal dordfhilíochta nó mar a Pulse the poems and bass project so beidh ceathrar file ar an ardán, ina measc Marcus Mac Conghail, tá leabhar dochreidte maith díreach i ndiaidh teacht amach le Marcus dar teideal Ceol Baile. Beidh Ailbhe Ní Ghearbhuigh ann, is file go smior í, Liam Ó Muirthile, atá ar ceann de na filí is fearr sa tír seo, cibé teanga atá i gceist, agus Séamus Barra Ó Súilleabháin. Agus tá teacht i láthair dochreidte ag Séamus Barra Ó Súilleabháin. Is cineál tá filíocht rap scríofa aige agus tá guth thar a bheith láidir aige agus teacht i láthair thar a bheith láidir aige ar an ardán. Agus beidh triúr ag seinm ar an dord agus ina measc beidh Martin Brunsden, a sheinn le Sinéad O'Connor, PJ Harvey agus Iarla Ó Lionáird, mar shampla. Neville Lloyd, seanchara de chuid IMRAM é Neville Lloyd, bhí seisean rannpháirteach sa tionscadal Piaf Brel a bhí againn cúpla bliain ó shin agus ansin beidh Eoin O'Brien linn ar an ghiotár chomh maith. So arís tá sin ar siúl i Smock Alley, Déardaoin an t-aonú lá is fiche ar a hocht a chlog agus ansin, Imeacht deireanach atá againn ná Cré na Cille, Tionscadal an Chadhnaigh, The Dirty Dusty Ó Cadhain Project. Is dóigh go bhfuil fhios ag gach duine gurbh é Cré na Cille príomhúrscéal na Gaeilge. Thiocfadh leat é a chur i gcomparáid le Ulysses i mBéarla agus an rud atá ar siúl sa leabhar ná go bhfuil na mairbh ag cabaireacht agus ag tabhairt amach agus ag rámhaillí agus iad faoin talamh agus just iad ag tabhairt amach gan stad agus an rud atá i gceist ná an chúlchaint chéanna a bhí acu ar siúl nuair a bhí siad beo agus tá leagan nua i mBéarla díreach ag theacht amach i mBéarla, tá sé foilsithe i mBéarla don chéad uair agus tá an t-aistriúchán thar a bheith draíochtúil déanta ag Alan Titley. Agus chomh maith le sin, tá leagan eile le teacht amach ar ball le Liam Mac an Iomaire agus Tim Robinson, so beidh Liam ina measc chomh maith. Alan agus Liam ag léamh a leaganacha féin de Cré na Cille i mBéarla agus beidh tionlacan ceoil againn le Rossa Ó Snodaigh agus peictiúirí ar an scáileán le Margaret Lonergan. So tá sé sin ar siúl ar an dara lá is fiche, Dé hAoine an dara lá is fiche arís i Smock Alley. Bheadh sé sin go maith. Bheadh a lán oíche suimiúil i gcomhair Imram an bhliain seo. Yep, beidh neart imeachtaí ar siúl againn ar fud na bliana. Beidh an fhéile féin ar siúl arís ag deireadh na bliana, mí Dheireadh Fómhair. Beidh imeachtaí eile againn idir an dá linn so má tá tú ag iarraidh eolas faoi na himeachtaí an rud is fearr le déanamh ná dul chuig leathanach Facebook Am Imram, tá suíomh againn, ar an suíomh tá muid ag déanamh athchóiriú ar an suíomh beidh beidh sé ar ais i gceann cúpla lá www.imram.ie ach má tá daoine ag iarraidh eolas a fháil faoi na himeachtaí atá ag Féile Litríochta Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath téigh chuig ilfdublin dot com so sin ilf Dublin dot com agus tchífidh tú an t-eolas ar fad faoi na himeachtaí agus is féidir leat na ticéid a cheannach ar líne. Go maith. Iontach. An bhfuil Ciarán Carson do dheartháir nó an é? Yes, yep, sin Ah, dearthár, right, yeah.
right.
Beidh seisean, tá, beidh seisean ag léamh linn chomh maith. Tá leaganacha de, den fhilíocht ón, ón Sean-Ghaeilge déanta aige chomh agus beidh Eiléan Ní Chuilleanáin ar, ar an ardán leis chomh maith agus duine éigin eile. Ní cuimhin liom cé atá ann go díreach you know ach arís beidh na sonraí uilig le feiceáil ar an suíomh.
Liam, coimeád suas le do obair mhaith agus is iontach an an féile é Imram. Go raibh míle maith agat. Go raibh maith agat. Slán.
Slán.